Igbo bụ Igbo ekene m unu kene nwoke kene nwaanyị nke echi haziri abịakwala ka m si abịa my name is Igbo culture culture man onye omenala na-adị mma n'ala ya na ụbọchị nke taa ikwu gbasara oke okwu dibịa nwoke na-agwọ ọgwụ agwọta ọnụ ya mara m onye si na omenala adịrọ mma onye si na omenala ajọka who say there's no power in culture who say that there's no good thing in culture there are good thing in culture depend how you do your own culture who say there's no power in culture there's one video i want to show you people now when you watch this video tell me your mind tell me who act

na product ahụ na-ekwu ka gị bụ mmiri bụ nne nwaanyị merie nye ka ọ baa n'avịa o kwukwa na product nwa gị bụ Ayaya fine anyị eyuzu uwe anyị bụ mmụọ yuzu uwe ọ bụ na ọ dị mma na nwoke niile ya ego ogoni product a nwaanyị ego ogoni product a ma ọ lesizi na onye ọzọ elekọrọ na ọ bụ na product nwa ọ gazi avịa onye ọzọ ejikọrọ o nwere onye ele nke otu inye nwa lesie nke na onye maalị mma amaliwo mmụba amaligo mmụba ma ọ zụba ya na abaọ na mmụ wegwo na-abịa ka ọ sị ka avịa zụba ya avịa zụba ebute nye agwụ ebute nye agwụ na-ebute ọzọ ọ gwa gị n'ime anya olili gị lue na ya enye gị evi arọ ọzọ gajitekwa olugbo ọzọ nye ya kwesịkwa gị evi ka product ya bara ndị amoosu dị na ya amoosu nwoke amoosu nwaanyị amoosu ụmụnna amoosu obodo aka ya dị na ya ngị gbuo onye o si n'elu ma o si na ọ sị na ọ nwere onye ya ma ma nke onye meta ya were isi ọ na-agwa gị bụ igwe wee sị na ọjị nwa ka m ji ka m ji ike wee na-agbawa ọjị a ka product nwa ji ike na-aba avịa ise nwoke nwaanyị si na ọ ya mere onye a ya eji anazili mmiri ka m ji ike na-agbawa product a ka product a ji ike were ọsịsọ na-aba n'avịa ya nchikwa ọdakọ etinye igbe na ya ọjị a dị ya ihe ji product anyị agbara ọtọ n'ihu gị ka igbo olu anya ka product

Bo? Bo. Ito? Ino? Isa? Isi. Isa. basi ike jee metụ aka n'obi na o lego ọ bago basi ike metụ aka metụ n'obi gị na ọ bago Ọ ife kwu ka na-eme Mm. Ugwu Ayaya mmụọ

na nke Ugwu Ayaya ka anyị nke Ugwu Ayaya a na-agọ ọ na-ele ọ ife ekwu ka a na-eme Igwe onye obodo ebu

ma ụla abakwana wa n'anya until a bịa kwụọ ụgwọ jide wa n'eke jide wa n'oye ka abịa kwụọ ya na ba ji ego ahụ na o nwere ihe ọ ya eme ya ka ba ji jide ya dịka ba ncha niile gbara ọtọ n'iru gị bụ ụmụ nwoke na ba ji ego ahụ ka a were ọkpa abịa kwụọ ụgwọ ahụ dị ya nkwuli ụdị akwa ya eme ọ bụ akwụọ ya ba enwere onwe ba ma ba akwụzi ụgwọ a na ba ya enwerọrọ onwe ba onye ọbụla kaba ara mmadụ na ba na-abịa kwụọ ya

ka akpọjezie ya ebe dị menụ mmụọ nọ mmụọ na-apụ ọkụ dibịa nwekwa n'ife shinne dibịa ji eje ọgụ kakwa nkọ dị agụba ịmalụ ọ bụla ile ọ ka ọ dị mma ka a na-eme onye jide ụgwọ ya kwụwa ụgwọ o ji bụ ọ na-aga kịta bụ alụsị na-ebu obu ọkụ 247 na ọkụ na-enwu na ya mechọrọ ọkụ o nwere onye mụọ ya mbọsị a ya enye m order ka nje di ụnụ ncha ya ejikwa anya ụnụ fụ ada egburu ya ọkụkọ egburu nọọ imetụ ya ọkụkọ ịtụpụ ọkụ n'ana ọkụ enwuru ọkụ ịghọta n'onye idi gbuwe ọkụ odogwu odogwu

a na-ede nkogheri n'akwụkwọ ịkọsịa ọ dịbeghị gbasadị m ndị na-abịa azọrọ ndụ abịa na-azọrọ ndụ ife a na-akawanye mma ọ ka ọ dị mma ka anyị na-ekpere ụmụ Igbo aka m adị ọkụ enwekwo nke mme ah, mmụọ nke ahụ nke na-ebu ọ na-ebu obu ọkụ n'isi 247 ịga di ya ife ya ọkụ ada anyụ na ya anyụ maka chi ka jiluo di ya imetụ eh? straight kọtụa ọkụ ada anyụ na ya anyụ imetụ ya ọkụkọ ịtụpụ ọkụkọ agbara otu ọkụ na-agba ọkụkọ a ka ọ na-agba onye ọbụla ji gị ụgwọ tere ọ kwụwa gị ụgwọ ọ kwụọ dị ụgwọ n'oge ma na ya azọta ya ọ kwụghị ya n'oge ọ nwụwa gboo na-ege ntị mmụọ dị alụsị dị gị na mmadụ mebizi ife eji agbalụ m mbụ ọkwọ ọ na na-egosisi ebe a na-anyụ ndị na-eri ego ndị mmadụ ịkpakwu ọkwa ya ka m ji bụlụ ajọ mmadụ ehe hmm. mmadụ jide ya ụgwọ ị je ebe a suo ya supedie ịtụbalụ nwaanyị ego nyesịa ya ego the girl eri ego sị na o nwere ife ị ya-eme na ilurọzi level ya na irurọ level ya na o nwe ndị ọ na-ene anya after ka o risi gị ego ee m wee sị ka m chọọ ebe a na-eme ụdị ndị a ife ọkwa ya ka m ji bụlụ ajọ mmadụ na ọ nwekwa ife ọzọ m me wee dị ife ụnụ fụ na ịnụ ya ọ ka ọ dị mma ka ị na-eme ọ bụ na ife m na-eme adịrọ ya mma ọ gbasara m ọ dị m nwa mma ndị otu ọ dị m mma m na-eme ya ada m eme ya ka ọ dị gị mma ọ ndụ ka asụ ọ ga-asụ na o nwe ndị m sị na m ya-anapụta ọ gbasakwa m ọnụ ya na-ekwu Hmm? ngwa share benụ share benụ share benụ send banụ love send banụ love share benụ ee ka anyị na ụnụ nekwa anya our pure water factory ka ọ na-arịwanye obele oge Ayaya water factory adị ready ife ọma na-eme o ife ọma ife ọma a na-ekiri mmụọ na mgbada adaeze dị alụsi vidio aka m ịga dị ya gbaa ya vidio mana obere oge ọ ka ya-abata ihu akwụkwọ ị ma na m nwa ada anụ ntị ọ nke a na-ada eme eme ka m na-eme eme nwe ife ị ya-eme ị mee iwe wee gị enye m gị location be m ị bịa be m Anja. igwe nọ vidio nwe ife ụnụ ya-agwa igwe chee na o mesịa vidio for now ah, igwe nọ vidio onye ndị na-akụchi ego mmadụ nke bụ eziokwu
mmadụ kalị ogene dị Chee ya white.
onye ọbụla aka ya dị n'egie ya gbuo egbu gbagbu
unu na-ebunu gaba ihu mmụọ jidesikwa ya ike Okay. Lee n'ọkụ ya nwụkwara nke danụ ehe gaba ebe a baba nye ebe ehe

mgbe m na-agwa unu sị na o tewe aka ndị amoosu ji ego dalite ka m na-agwa na-agwa gị amoosu na ji ejie ọgwụ ji ya obodo ji ya ụmụnna ji ya ikwu ji ya ibe ji ya anyị asụsụ gbuo
ka onye arapụ ebie

ọdịbacha ma m na-ekwuzie n'oge ọ na-atụ ọbụla ya maka ọwa ihe dị iche ọ wụ ya na-ekwe otu a ka ọ dị

mmadụ ka karị more people ka na-enubata ya ka echi dara ee ka ọchị m akpụkpụ m Chidera

okay ọ dị mma ka a na-ekwu bịa bịa bịa metụ ya aka n'obi rush ya nụ
n'obi ya ka m kwuru na atụrọ m ya aka Ehe. Igwe.
metụ n'obi gị nu
igwe ayaya i nwere ọgwụ ogede dị ife a nke bụ eziokwu a na-agwa ụnụ ele nọmba ya kpọba kịta ụnụ kpọọ nọmba ya ụnụ ama nweta nwunye maka ọ nọ ọrụ mm, and again nọmba ya onye ọbụla create page ọ fake ọ wayo na-ege ntị ebe ị ga-enweta nọmba ya bụ na page Iwagaji or na this page Okongwu dibia that is this one my page is 140 something thousand followers 44,000 ka ọ nọ kịta mana ọ ya aba 45 echi ehe failing to do so ọ ndị wayo and ị na-akpọ ị na-akpọ video call sọ ghị gee ntị sọ ghị egena ntị na-akọgheri